chei ọchịchị gbakwa ọkụ chineke nna ka biko gị kwa na-abịa abịa bịa o a gị na makwanụ ihe ji gị ebe ahụ a ndị ọchịchị ke ebe agbaala ọkụ ma chi ma na usoro omenala ma ndị ke gọọmenti ma ndị ke chọọchị gị ọwuo otu awụ n'ezi ivin na ọchịchị ndị ke chọọchị budu ụzọ gbaa ọkụ sef chekienụ from a to z a ndị chọọchị akụrụchana ya stil ya akabekwe njọ uche ogbu agụ nwayọ gba oh yes ewu na anglican b iwu baptist church c iwu catholic church d deeper life e evangelical fellowship f full gospel businessmen fellowship g god's kingdom society h holiness evangelical i intercessors j jehovah witness k kingdom bible society l living word M Mountain of Fire, N New Life in Christ, O Overcomers, P Peculiar Ministry, K Ọkwa Igbo, Arụ Redeemed Pentecostal, S Salvation Army, T True Assemblies, U United Church of Christ, V Voice of the Lamb Ministry, w winners chapel x wụ ke ndị krismas carol y youth fellowship z wuzo ministry ọ naanị ya pọrọ chai uche ogbuagu is alright o ma chineke a politiks ndị ke chọọchị enwe part two ivin amawo m ha na politiks ndị ke elu ụwa ke ekupụrụ ibe ya ma n'ibi posta ma n'ịma billboard ma bana advert redio na tv stil otu awụ n'ezi otu ahụ ndeke politiks chọọchị ji achọga inwe chọọchị ke aka ha n'otu n'otu ọwụ otu o ji agụgakwa ndeke politiks elu ụwa ichenji federal republic of nigeria ka ọ na-aghọọ personal republic of nigeria onye baa mpụta ara ahụ ndeke chọọchị sa chineke kpọrọ ha oku ndeke elu ụwa sịkwa na ọha obodo pịrị aka họpụta ha otu awụ n'ezi ke mere gwọlịgwọlị bụ ịga n'ọkwa banye ndọrọ ndọrọ ma ọwụkwanụ nyere nyere echi ya fụke ghọọ chineke ke abụọ ndị nụ kwụrụ n'anwụ tụra ya vootu aghọọ ndị ara n'anya ya ya echefuo na ndụ manija nọ n'ọfịs anyịnaga ac nọkwanụ getiman n'aka o yes nwa ọbụla ị hụrụ bugharịga akara o nwekwara onye dị ire ya n'o ke na-agbawa m obi wụ ka a ka na-ekwu na nwa atanị nwere anya okpokoro ya ewere ihu makpuwe n'ala a ka na-ekwu na ọkụkọ bu nshị n'ọkpa ya ewerekwuo ọnụ na-atụ ya ahụbe ego e ji alụga diọkpara nwaanyị ụmụ nwaanyị rị ime na-amụ nwoke nwoke anyị arịachabe ọchịchị mmegbu na mbịagbu ọchịchị ndị oke ozu poor man enwetara araụndụ ọnwụ ya ọchịchị nchijasị na nkwafu ọbara ee ọchịchị chi bọọ anụ ọzọ anyị nọbe n'elu o. otu ndị enuho aka akwa obi ebikasị posta ka elu na ala ha hụ na-ebi ndị ke yipụrụ kaki yigharịa agbada domere naijiria otu ọ rị taa a na-ebikwenụ ụbọchị nta ka a chụọ n'owelu nchi chei lekwerenụ m anya o lekwerenụ otu ụmụ mmadụ na-ejibe ịga n'oche ọchịchị ọha na eze ya aghọọkwa ọrụ nna ha o. ego alokeshọn aghọọ kapital na-eji azụrụ ahịa kpọrọ mkpa onwe ha ụmụ ogbenye ga-anwụ ha nwụọ imuniti kọvaranụ ha nụ ndị ke na-ebupụkwanụ ego na mba ofesi a na-ebupụ n'ike n'ike chineke amarachana mgbe anyị nụrụ maka ndị ke ejidere nga eji eje ebupụ ego n'ala bekee dimkpa rị ka nwoke pụọ na-arị ka nwaanyị yọ onye ọbụla ekwosuo chefuo na onye eze ya pụtara ihe wụ onye eze okotoko ama ama ndị ọchịchị bupụgo ego n'ala a awụghị otu ka awụghị abụọ ma ndị ke gbara ọsọ jọmpụọ bel ma ndị kere jikere ka nwaanyị yọ ma ndị ke ejidekwere nụ ha ewere anya ihere zụọ ihe na-achọghị ịzụ anyị amarachana efcc na icpc machakwa ndị wụ ndị bọt inshọransị baba kọva ha ala gị ọ na-awụ gị mere m ihe rị gị mma ọ rịa onye lege gịnị mgbe ewu daa tara ọka daa onye ga-ekpe bọtụ sikwula otu onye na-enweghị Abraham na nna ji ekwele common browsing n'ịntanetị efcc ewere na ya wọm n'ọfịs chei bọtụ lokal gọọmenti chairman ga-anọ n'elu oche were ego ọha na eze arụ họteelụ n'aha ya ma jiri ndị ọrụ obodo ụgwọ azụkasị moto elu na ala ma okporo ụzọ nọ n'okpuru ọchịchị ime obodo ya agwọtọọla ka efe enye ha efcc na icpc elepụje ya anya ụmụ youth gbarụọ ihu ya achịpụtara ha ọkada 50 sị ha bịa gbaa na haya pọches ha arachi ya ka mumu baa n'ohu n'ala nna ha ndị ke gbawazie ọkada ma ha gbazughị ego ya ha were ya gama nnapụ ma ha nsetio ma ego ma ndụ ndị mmadụ ka e mitie up the target chei ọchịchị gbakwa ọkụ ọ kwa asịrị otu onye ara bịa kere oke na nna ya nwụọla ya sị nwa okeriri ime na ibu ke ya bu nga na ọka ya ngwa jichie dị n'ike bịa saa kewa ahụ rịkwa n'ọcha n'anya onye ara sị o ọwa asa ahụ ya agwụnụ ka ọ wụ ya afọ ebe ego ụmụ nwaanyị isi mkpe akpara isi bụ ige ha akwa Nigerian wax mkpa ha ọ gwụna gratuity ndị di ha na-anataghị ma nwụọ onye ji ya oke nke ha n'ime ego mmanụ Chineke ji gọzie anyị niile naanị unu na-egwu ya na-eri onye ji ya o rubeghị 20 years mmiri wọta bọọdụ kwụsịrị ịgba n'ala a, bọt afọ niile enyegekwe ha bọjetị onye na-eri ya bịa dịnụ olee dị mgbe anyị ga-ebido gwama onwe anyị eziokwu n'ala a, biko nụ ma ndị prezidenti o ma ndị federal haus ma sineti gọvanọ lokal gọọmenti chairman nga nnụ niile hacha esekere na edima ọ dị ke rị mma hoo ha otu onye isi sị ya ekwukwe n'okwu ọjọọ o nwe onye ya lega anya n'ihu o nwebekwele ke rị mma n'etiti nnụ ezughị otu ma ọ bụ abụọ bọtụ mgbe otu onye isi dị mma kpọrọ ndị ara itoolu gafee ihe anyị ma ọ bụ na ndị ara iri agafeele Uche Ogbuagụ nwayọkwa kama agaghị arụrụ obodo ọrụ peni ghara ịgba apiriko ha nwere common census 2006 apiriko agba apiriko n'ịpachi ụzọ agba apiriko n'ikpo dọtị agba apiriko n'igwu gọta ibin mgbe ụfọdụ ha agbakwa onwe ha apiriko na salari kama ego ga-emege emege mapụta eji ya mee ihe bara uru na gọọmenti ewere biro dekọrọ ya ti ya n'akpa ọ ya miscellaneous expenses ọkwa ihe dọrọ ọgụ n'otu amaala mgbe ndị mebiri ego chekigidere ya afọ a sị ha olekwene ya ha sị anyway na ọ bụ naanị ihe a na-akpọ miscellaneous expenses otu nwoke a na-akpọ dee maslinus ebilie sị onye gakwa akpọ ya aha amadioha magbuo onye ọ wụ ezeala m ukwu ọ kụgbuokwa onye ọ wụ uche ogbuagụ nwayọkwa a ga-anọrọ n'ịgba apiriko o nwe ihe ọbụla a ga-eme mejie ya emejie apachi ụzọ taa echi ya aka njọ n'ihi apiriko agbara agba gwanụ m ọnụ i ji abara kọntratọ mba ebe ọ ma na ị were share gị before e nyewe ya obere nke o ji arụ ọrụ ka aha eri a na-eri n'onwe ha ọchịchị gbakwa ọkụ allocation bata ha ekerie ya otu o si masị ha locally generated revenue nke ahụ nwenụ still apriko kacha buo ha agbakwa but nna amen ya rikwebe ụmụ mmadụ na-ebu ego niile eje n'ogbu a ga-amakwa ama ngwa leenụ nwa common abalị ole Queen Elizabeth isi England bịa leta Nigeria this last time naanị mkpụrụ abalị abụọ kpọm Personal Republic of Nigeria sị ha spendịrị 50.50 billion dollar eji lee Queen ọbịa Queen abịahụ bịa meena anyị ji ọ bịahụ bịa meena anyị ede chei ife ka ụmụnne ochie nụbekwo ịnụbekwo otu anyị ji wụrụ omepụrụ ndị ọ na-ara maka anyị awụsara ee ngwa sịkwara na anyị chekie ya otu ebe dị Queen Elizabeth anyị mefuru 50.50 billion dollar anyị na ya onye ga-enye ibe ya ego ego o ridiri n'abalị abụọ Queen atagaghị okporoko o rihụ ofe shi na ya ka a ga-asịkwa eji anụ agụ shie ya o rikwanụ rice o rige just naanị tii tii ka Queen ṅụgara ṅụta 50.50 billion dollar nyekwa chei menwe na anyị nọ naanị ego ahụ eji lee Queen ọbịa ejikwana ya mee ka ọkụ eletrik naijiria nwuwe anyụ anyụ gịnị ga-eme aka ụtala edikwolo o zuru mba leekwelo anyị enwe nkwa na-akwa aka n'obi poor man na-achọ ordinary tii ọ ga-aṅụ ndị ọchịchị na-aṅụrụje Ovaltine otu rịhụ mma poor man ahụrụ ọkpụrụkpụ anụ n'ite ofe ya ọ ghọọla suspect o na nwa ogbenye anụna ụtọ okporoko agwụla ma ọ zụrụ n'isi ya ọkwa n'otu mmemme nkupụ nwa big man ka ekiri n'otu nwa ogbenye okporoko na nri nwoke elegide okporoko shi tipụ hei nna aka ewe anya ga-enyekwa chei uche ogbuagụ nwayọ kwa apliko ọbụla agbara na gọọmenti ya pụ ụka mara sọ otu onye riri ya bọt gị gwuo gọọmenti ojoro dọba igo onye ukwu na onye nta inshọransị akọvaana gị poor masses tibebekwe mkpu gọọmenti afashie ntị abalị abụọ ka atọ ha ehimere ya otu panel of inquiries ka ha gaa chei uche ogbuagụ nwayọ kwa a ka na-ekwu ndị na-ama posta na-amakwa n'ike n'ike ma ndị third term ma ndị first term ụfọdụ ma ha amagide n'elu ke ibe ha mara ama otu agadi nwaanyị jiri shi burial alọtaje pụta n'ụzọ na-elepụ anya lekwe posta ndị elekshọn ebe niile ha niile ụmụ okorobịa ụmụ okorobịa agadi nwaanyị adakapụ n'akwa jụma sị ihe ọ wụ ọnwụ chi ka ọ wụ aksident ọnwụ gburu nne ihe ọnwụ gburu ụmụ okorobịa igbuteghị ya igbuteghị ya ịmaghị egbuo ịmaghị egbuo chei onye atakwala agadi nwaanyị ọ sị o begere ndị rị ndụ akwa ndị nwụrụ anwụ bikos anya m jiri hụ na politik ke ugbu nwa chineke ozu ga-agha agha ebe ndị na-anọ na-achọghị ịpụ ndị ga-ebigakwenu posta ebe niile agaghị efe n'elu ọchịchị gbakwa ọkụ but ebe ọ bụ na ọnụ ọbụla eriwelele eriwe adịla committed olenụ ihe a ga-eme ya Chris Obinna anọkwuru ebube dike gburugburu ọ wụ gị wụ ọnụ na-ekwuru Igbo na South West ngwa zaa ya ke wụ eziokwu wụ na agazuole m Awụsa na Yoruba ọ dị ndị ka e nwere ego n'anya ka ndị Igbo anyị ọ wụkwanụ otu ihe edomere anyị n'ọnọdụ ohu n'etiti ndị anyị ka mma ngwa lemekwere na anya ọ kwa sị ọchịchị ke ugbu na ọ wụ ha kwata ọnụ ndị igbo onyekwa ma ọ wụ sị anyị ejeghịnụ jee nara ha ego ma nọrọkwa zama ndị anyị ka mma sir sir afọ na-aga ọchịchị gbakwa ọkụ